Géarchéim sa Mheánoirthear. Beidh agallamh againn le Mícheál Ó hUiginn, Teachta Dála, mar gheall ar an ghéarchéim seo atá ag éirí aníos measa anois. Daonáireamh 2006 atá á foilsiú an tseachtain seo. Tá daonra an tír seo ag ardú níos tapúla ná aon tír eile san Eoraip. Ach tá baol mór ann go mbeadh olltoghachán 2007 mídhleathach mar go bhfuil an méid sin athrú tagtha ar na dáilcheantair ar fud na tíre. Páirtí go bhfuil ag tnúth go mór leis an olltoghachán seo ná Sinn Féin agus beidh Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh ag labhairt linn mar gheall ar an ábhar seo níos déanaí. Ar sin leis, géarchéim ar na bóithre arís in ainneoin an poiblíocht go léir atá, tá an fhadhb seo ag éirí níos measa gach uile lá, is dócha. Agus beidh Tomás Ó Brosnacháin, úrlabhraí ar son an AA, istigh sa stiúideo linn agus ag labhairt linn mar gheall ar an ghéarchéim atá ar na bóithre na tíre seo faoi láthair. Anois, fillfimid ar ais go dtí an Meánoirthear agus mar a dúramar, Níos luaithe tá an tá Iosrael ag troid lena comharsana ó theas agus ó thuaidh agus tá Mícheál Ó hUiginn, tá súil agam go bhfuil sé linn faoi láthair, Teachta Dála agus Uachtarán de Pháirtí an Lucht Oibre agus TD go bhfuil a lán cur amach aige ar an Meánoirthear, ar an nguthán linn anois. Dia dhuit, a Mhichíl. Dia is Muire dhuit. Go ginearálta, a Mícheál, ar dtús, an bhfuil réiteach ar an bhfadhb mhór seo sa Mheánoirthear agus cén réiteach? Mar do theip ar Clinton, Bush, Blair agus an UN agus an US, Russia, an EU, an Aontas Eorpach, leis an mapa bóithre atá scriosta anois, do theip ar gach uile duine. Bhuel, rinneadh a lán iarracht chun an fhírinne a rá. An ceathrar atá baint acu leis an roadmap mar a thugann siad air Sea. ná an Rúis, Aontas na hEorpa, Yeah. eh, Stáit Aontais na, eh, Stáit Aontaithe Meiriceá agus na Náisiúin Aontaithe. Sea. An deacracht i gcónaí a bhí ag baint leis ná bhí, eh, céimeanna éagsúla ag baint leis. An chéim is deiridh mar shampla socrú maidir le Jerusalem agus céard is féidir a dhéanamh le priosúnaigh agus daoine a bhfuil ag iarraidh filleadh go dtí na talún a tógadh uathu sna deireadh na daicheadaí is na caogaidí. Chun an fhírinne a rá an deacracht is mó a bhí ag baint leis an fhad is a bhí brú á chur an t-am go léir ar na Palaistínigh agus ar an Palestinian Údarás Palaistíneach Déileáil leis na dreamanna éagsúla a bhí ag déanamh ionsaí ar na Settlements. Níor rinneadh aon iarracht faoi deireadh a chur leis na Settlements mídhleathach. Mar shampla, chun é a chur i gcomhthéacs, nuair a tógadh timpeall 8,000 go leith daoine as Gaza ó na Settlements ag an am céanna ceadaíodh níos mó ná 120 tí nua in aice le Jerusalem in the Jordan Valley. So an t-am go léir bhí Israel ag leathnú ar na settlements mídhleathach. Sea. Agus na gnáth-Phalaistínigh agus bhí mé ann i mí Eanáir, bliain seo caite, bhíomar ann le dream ón joint Oireachtas Foreign Affairs agus bhí sé beagáinín kind of lig, Taispeánadh nithe áirithe dúinn, bhí muid ag tabhairt cuairt ar an Knesset agus ar Ramallah agus mar sin de. Ach an uair níos déanaí sa Meán Fómhair nuair a d'fhill mé ann bhí mé ann le Andreas Van Agt agus thóg muid i bhfad níos mó am ag freastal ar bóithrí Palaistíneach agus bhí an mbusanna céanna is an translator céanna againn agus thug mé cuairt ar Gaza agus ar Hebron agus mar sin de chun an fhírinne a rá sna refugee camps you see bhí easpa dóchais bhí sé soiléir nach raibh tada ag tarlú ar leibhéal polaitiúla. So an chuid is mó den mhilleán, tá sé ar na tíortha ach go háirithe ar Aontas na hEorpa. Bhí sé soiléir go mbeadh tacaíocht ar fáil d'aon rud a dhéanfadh an Iosrael ag na Stáit, ós na Stáit Aontaithe. So, ó thaobh an taobh eile de, bhí, mar shampla, coinníollacha ag baint leis an. trádáil a bhí idir an Aontas na hEorpa agus Iosrael. Nach é sin an fhadhb is mó, nach mbíonn Iosrael róbhuartha mar gheall ar ar aigne phobal an domhain, seachas an Stáit Aontaithe Mheiriceá atá, I mean do thug rialtas na Stáit Aontaithe Mheiriceá cúpla billiún dollar, d'Iosrael gach uile bliain. Yeah, gan amhras, agus is é an rud is, an rud a, is iontach an rud é, an chaoi go bhfuil, go leagann b'fhéidir na Stáit Aontaithe gréasán síos agus déanann, if you like, Iosrael aithris air. Mar shampla, ó thaobh an coincheap seo de pre-emptive strike, sin an kind of na foclaí atá in úsáid ag an Iosrael faoi láthair. Níl siad ag caint ar tír amháin a chosaint ach, go bhfuil an cead acu daoine a bhombardú ón aer i Gaza agus ionsaí a dhéanamh ar stáit eile san Lebanon. Now, sin ráite, níl mé ag tacú le Hizbollah mar bhí sé intuigthe d'éinne go mbeadh an chontúirt mhór ann do ghnáthshaoránaigh an Lebanon dá Dost Sophie Baker, you know, an equivalent idir Israel agus Hezbollah. Ach filleann an rialtas Mheiriceá ar ais go dtí na focail sin, go bhfuil cead ag Israel, you know, a thír féin a chosaint. Ach, you know, ciallaíonn sé sin rud an-difriúil san Israel, nach gciallaíonn? Ó, gan dabht ar bith agus is é an rud a dúirt tú, sin ceann de na lochtanna is mó, mar shampla, go bhfuil níl aon chreidiúint fágtha ag Kofi Annan mar tá Israel, Ar léigh tú in aon pháipéar, nó b'fhéidir ar aon stáisiún raidió nó teilifíse, go bhfuil siad ag tógaint aire de go bhfuil Israel ina cumhacht adamhach? Agus tá an cumhacht sin acu, an baol is mó ann go bhfuil siad in ann é a úsáid i gcoinne Iran, rud a rinne siad i gcoinne Iraq mar shampla. So is féidir leis an réigiún ar fad a loit agus tosú a dhéanamh de chogadh mhór domhanda. Tá siad ag feidhmiú taobh istigh, taobh amuigh den dlí idirnáisiúnta agus an t-aon chaoi is féidir aon smacht a chur orthu ná go bhfuil, is é Aontas na hEorpa an margadh is mó acu. Yeah, dhein tú tagairt don Dara Cogadh Domhanda ansin. I mean, bunaíodh Iosrael díreach i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda, you know, am ina raibh a lán, daoine ag taobhú leis na Giúdaigh. Bhí an ceart acu, mar sin, agus tar éis an tréimhse uafásach a bhí acu. Ach bhí trioblóid leis an Stát seo ar ó thús. Ar gach teorainn tá namhaid ann don phointe go bhfuil polasaí ag roinnt, bhuel, an Iaráin, gur chóir, you know, Stát Iosrael a scriosadh as a chéile go hiomlán. Agus a lán den milleán, sin an fáth go bhfuil a lán den locht fiú amháin inniu ar na tíortha a bhí ann, mar shampla an Bhreatain. D'fhógair an Bhreatain, d'fhógair an Bhreatain go raibh siad ag tarraingt amach ó Palestine timpeall trí mhí roimh an rud a tharla agus, réabadh na céadtha bailte beaga de na Palaistínigh agus sin an fáth 90,000 taobh istigh de dhá mhí. You know, just pointe ginearálta agus b'fhéidir gur ceist an-deacair é ach an botún a bhí ann an stát seo a bhunú in aon chor nó nó an slí ina bunaíodh é? Bhuel an an an slí ceapaim. Mar shampla, bhí Giúdaigh ann ón am a cuireadh amach iad as an, ag deireadh na naoú aoise déag, ón Rúis. Bhí seans é a chur le chéile. Ach an, dar ndóigh, an díospóireacht is mó a bheidh ann, agus sé sin, an féidir stát aontaithe a chur ar fáil ina mbeadh aitheantas do gach dream, nó an bhfuil dhá stát i gceist. An rud is soiléire anois ná a lán daoine ceapann siad gur. bhfuil sé an-deacair dhá stát a chruthú. Mar shampla, tá níl Gaza agus an West Bank agus East Jerusalem ceangailte le chéile. Ní féidir stát a bhunú ar cantons atá gearrtha amach óna chéile. So. Tuigim é sin, a Mhícheáil. Chun gearradh isteach ort ar feadh nóiméid, mar atá muid anseo ar Raidió na Life, chun díriú ar an am inniú, an gcreideann tú go stopfaidh an cogadh seo go dtí go dtugtar na saighdiúirí Iosraelacha ar ais?
Yeah, mar a dhúirt mé, ceapaim féin gur botún den scoth a bhí ann ó thaobh Hezbollah chun na saighdiúirí sin a thógaint agus dar ndóigh bhí, tá coimhlint inmheánach ar siúl mar shampla i, tá deacair ana mhór, tá difear ana mhór mar shampla idir Hamas i Syria agus Hamas i Ramallah agus ceann de na botúin is mó a rinne Aontas na hEorpa ná an chaoi inar láimhseáil siad torthaí na dtoghchán. Tá sé scannalach an rud a rinne siad a rinne siad i leith Hamas. Ach an cheist a chuireann tú orm, tá an tá an chosúlacht air go leanfaidh siad agus ní féidir a chosaint ar aon bhasis an lot atá siad a' déanamh, maidir ar an infreastruchtúr sibhialta san Lebanon. Agus dar ndóigh dá is cuma faoi Kofi Annan nó is cuma faoi na stáit eile, dar ndóigh nuair a scríobhtar an, scríobhfar an stair san am atá le téacht, ceapaim fhéin go bhfuil ainm Blair, you know, ar ceann de sna liosta de sna daoine is scannailí sa stair go hiomlán. Maith go leor. Bhuel, ceist eile atá agam le cur chugat anois. I mean, chuir tú milleán ar Blair ansin, ach Nach seo léiriú eile ar mhí-éifeachtacht, mhí-éifeachtacht na Náisiún Aontaithe? Bhuel, tá, cén fáth go bhfuil an Náisiún mí-éifeachtach? Tá sé suim, sé suimiúil toisc go bhfuil sé faoi bhrú ag, ag na Stáit Aontaithe agus is an t-aon rud atá, aon institution atá againn chun rud a dhéanamh leis. Dar ndóigh, aon tionchar atá ag na Náisiúin Aontaithe na laethanta seo tá sé ar bhasis morálta agus. Tá an ceart agat go bhfuil sé mí-éifeachtach. Tá sé mí-éifeachtach ar a lán basis eile, mar shampla tá Hans Blix ag tíocht go dtí an tír seo i Meán Fómhair agus tá sé soiléir ag an bpointe seo go bhfuil muid ag tíocht go deireadh an Nuclear Non-Proliferation Treaty. Tá difir idir é fhéin agus Baradei ach an rud atá ag tarlú ná go bhfuil muid ag sleamhnú an t-am go léir ó sna ón dlí idirnáisiúnta agus is é iad a bhfuil an cumhacht acu atá ag brú na n-iasúile ar an gcuid eile den domhan. Ach an rud atá tábhachtach ná mar shampla an motion ag an Comhairle Slándála de sna Náisiúin Aontaithe bhí na Stáit Aontaithe ina choinne ach bhí an Fhrainc is an Danmhairg ag staonadh ón vote.
A Mhichíl, an fíor é gurb é, nach é an fadhb seo ná, ní fadhb Iosrael an fadhb seo ach fadhb Mheiriceá go ginearálta, nó gur, nach bhfuil Meiriceá macánta mar gheall ar an bpróiseas síochána sa Mheánoirthear. Agus ar an dara dul síos, tá siad ag tabhairt an méid sin airgid do do stát nach bhfuil ag ag tabhairt aon aird ar ar ar chearta sóisialta na daoine, go bhfuil siad ag cur cosc ar na Palaistínigh airgead agus mar sin a fháil fad is atá siad ag ag tabhairt an méid seo airgid. Tá an ceart agat mar rud atá suimiúil mar shampla Richard Perle bhí sé ar an mbord eagarthóireachta don Jerusalem Post bhí sé ag obair don Uachtarán i Meiriceá agus sna Neocons agus an dream beag dos na Zionists. Ceapann siadsan go bhfuil sé, tá siad ag déanamh iarracht an t-am go léir, b'fhéidir, Iosrael a leathnú. An rud atá ann, tá seans go mbeadh síocháin ann dá mba rud é go raibh Iosrael sásta leis na teorainn a bhí ann ón gcogadh i 1967. B'fhéidir chun B'fhéidir roinnt dóchas a thabhairt dúinn go léir ná an socrú a cuireadh amach ag an Eighteen Point Plan mar a tugadh air ó sna ceathrar priosúnaigh de sna factions éagsúla. Ghlac Mahmoud Abbas leis sin. Bhí aitheantas neamhfhoirmeálta ann, fiú nár dúradh é, do Stát Iosrael. Bhí seans ann, bhí an chuid is mó de sna Palaistínigh de sna na pobalbhreitheanna bhí siad ar ina bhfabhar. Agus tháinig an plean sin amach cúpla lá roimh an am a fuadaíodh an saighdiúir i Gaza. Agus rud eile nach bhfuil sna nuachtáin ná gur tógadh dochtúir Palaistíneach agus a dheartháir dhá lá roimhe sin. So níl sé soiléir an bhfuil an rud seo ag brath ar an triúr, sé sin an beirt a fuadaíodh ag Hizbollah agus an duine a tógadh i Gaza. Agus dar ndóigh tá súil agam fhéin go bhfuiltear beo agus go bhfuiltear ceart. Ach ní féidir glacadh leis go bhfuil an rud seo, an feachtas seo, bunaithe ar an ábhar sin amháin. Yeah, I mean, tá a lán eachtrannaigh sa Mheiriceá, na hIodálaigh, tá na hÉireannaigh agus, agus, agus na hIosraelaigh. I mean, cén fáth go bhfuil an cumhacht ollmhór seo ag, ag na hIosraelaigh sa Mheiriceá, go mórmhór ar an, ar an rialtas? ar feadh 50 bliain agus an méid sin, 30% don méid iomlán a chaitheann an Rialtas Mheiriceá ar tíortha iomlán, tá 30% ag dul go dtí Iosrael. Agus you know cén fáth, cén fáth go bhfuil an chumhacht ollmhór
ag Iosrael? agus tá tionchar thar gnách acu sa mbealach sin agus tá sin cumhacht ó thaobh cúrsaí polaitíochta, polaitiúla inmheánach in America. Sea.
Agus an ndéarfá go dtiocfaidh athrú ar an saghas ar an claonadh sin, go mbeidh sé níos níos éasca an fadhb sa Meán Oirthear a réiteach, a fháil ar nuair a thagann an athrú sin? Yeah well, is é, caithfidh tú cuimhneamh ar an stair agus sé sin is Rialtas na Breataine a chuir tús leis an rud seo. Dár ndóigh an rud is fearr a dhéanamh más féidir socrú réigiúnda a chur in áit ach tá sé deacair, aontaím leat, socrú réigiúnda a chumadh an fhad is a bhfuil an tír is cumhachtaí sa domhan i bhfabhar taobh amháin. Caithfidh mé imeacht, caithfidh. Caithfidh mé rá mar tá cruinniú agam ag a hocht. Go raibh míle míle maith agat, a Mhíchíl, as ucht caint linn, a Mhíchíl, ar an ábhar an-suimiúil seo. Slán. Slán. Bhuel, Fionán, bhí an agallamh sin an-suimiúil. So, an gceapann tú, I mean, is saineolaí é Mícheál ar an ábhar seo, an gceapann tú go bhfuil, go bhfuil an meán cumarsáide in Éirinn saghas claonta, b'fhéidir, i gcoinne Iosrael go hiomlán. I mean, tá a lán urlabhraithe ar son na Palaistínigh sa tír seo, you know. I mean, tá, bíonn, bíonn saghas baint ag Sinn Féin leis na Palaistínigh agus mar sin. An bhfuil an dearcadh eile ag an taobh eile á chur ag daoine sa tír seo?
Bhuel, is fíor sin. I mean, faigheann muidne istigh anseo ar Raidió na Life na preasráiteisí ó, em, ó, ó beagnach gach páirtí agus fiú dúirt an Aire, eh, ar Ghnóthaí Eachtracha, eh, dúirt Aire ar Ghnóthaí Eachtracha go bhfuil, em, go bhfuil, go raibh an Yeah. ionsaí a rinne Iosrael, go raibh sé, an fhocal, an focal a d'úsáid sé ná disproportionate. Sea. Agus ní fheictear mórán scríbhneoirí sna páipéirí go, go hiondúil, i bhfabhar Iosrael. Ach tá iarracht á dhéanamh, go háirithe os rud é go bhfuil an scéal seo ar fud na nuachta, tá iarracht á dhéanamh an taobh eile a thabhairt but just níl ionadaithe ann in Éirinn. I mean níl an oiread sin daoine in Éirinn a labhraíonn ar son Iosrael. I mean. Bíonn, anois 's arís bíonn an, mar a déarfá an scríbhneoir token-ach, an ceann amháin nó dhó a Sea. scríobhann sna páipéirí. Chonaic mé article ó Susan Phillips ansin san Irish Times tamall ó shin agus labhair sí faoin cheart atá ag Iosrael de bharr gur, bhuel, de bharr rudaí nach féidir, nach bhfuil an t-am againn b'fhéidir plé fúthu inniu ach d'aontóinn leat. Is, go hiondúil is daoine atá i bhfabhar Ach amháin b'fhéidir an Sunday Independent go bhfuil a lán taca acu don cogadh san Iaráic agus b'fhéidir don agus b'fhéidir go bhfuil a lán taca acu do Mheiriceá leis. Ach do bhíodh a lán Giúdaigh in Éirinn ach níl mórán anois. I mean do bhíodh a lán Jewtown. sna cathracha agus mar sin ach tá laghdú mór ar an méad Giúdaigh atá sa tír seo. Tá, go deimhin agus laghdú ar fud an domhain. I mean, seo an rud ba chóir dúinn tuiscint, fiú san Iosrael, deirtear faoin Iosrael go bhfuil, nach féidir leo cogadh amháin a chailleadh óir má chailleann siad an cogadh sin nach mbeidh siad ann a thuilleadh agus go bhfaighfear réidh leo óir go bhfuil an oiread sin is dócha aighneas idir na Giúdaí agus an domhan eile. But anseo in Éirinn níl mórán Giúdaí fágtha ar chor ar bith. Ceapaim go bhfuil ceantar beag fágtha thart ar Rathfarnham nó Ráth Garbh ach tá líon na nGiúdaí sa tír seo ar aon nós ag dul i laghad. Yeah, tá sé an-shuimiúil gur, I mean, is tír an-bheag seo, an Iosrael. I mean, níl ach sé milliún duine ann. An tábhacht atá ag baint leis maidir le cúrsaí an domhain, I mean tá sé ollmhór agus an éifeacht Mheiriceá atá ag baint leis tá you know sé sé sin an fadhb nach é? Em nach bhfuil an or nach bhfuil Meiri Meiriceá macánta i ngeall ar an próiseas síochána nó tá an tuairim ag daoine nach bhfuil siad macánta i ngeall ar an próiseas síochána. Bhuel, sin an tuairim agus bhí tú ag labhairt ansin faoi líon na nGiúdaigh sa domhan. Tá, mar a deir tú, thart ar ceithre nó cúig nó b'fhéidir sé milliún san Iosrael, tá milliún eile i Nua-Eabhrac, tá, but níl níos mó ná deich milliún ar fud an domhain agus feictear go bhfuil an, an, b'fhéidir tuairim chlaonta, déarfainn, agus déarfainn é sin ag Tuigim go mba chóir domsa bheith go hiomlán neamhspleách ar an gclár seo, but ó thaobh an an méid airgead atá á thabhairt ag Meiriceá go dtí an Iosrael, go bhfuil sé claonta sa tslí sin. But déantar é sin dá bharr, b'fhéidir, agus ceapann a lán daoine é seo, chun go mbeadh áit acu sa Mheán-Oirthear ar féidir leo smacht a choinneáil ar an Meán Oirthear san iomlán agus b'fhéidir go bhfuil sé sin tábhachtach do Mheiriceá, go háirithe le fás na sceimhlitheoireachta. Yeah, dheineamar tagairt le Mícheál ansin, you know, go raibh a lán daoine ar domhan ag taobhú leis na Giúdaigh tar éis an Dara Cogadh Domhanda, tar éis an tréimhse uafásach a bhí acu. Ach nach trua é gur casadh é sin timpeall? anois. I mean tá, tá daoine ar fud an domhain, I mean tá íomhá Iosrael tar éis titim ar feadh na mblianta tar éis, tar éis an cogadh seo. Tá sé, go háirithe nuair a fheiceann tú beagnach gach, beagnach gach tír san Eoraip atá ag rá ok cinnte tá siad ag, níl siad i bhfabhar Hizbullah agus na hionsaithe agus na saighdiúirí a gabhadh ach eh, gach áit san Eoraip ar aon nós, tá siad ag rá go bhfuil an iomarca buamáil, an iomarca slad á dhéanamh ag Iosrael ar i mBéiriút agus ar Gaza agus tá sé sin an-tábhachtach 'cos tá rudaí ag athrú tá feabhas á chur ar chúrsaí, I mean deirtear i mBéiriút, i Lebanon, sa Liobáin faoi láthair go bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag tabhairt tacaíochta do Hizbullah agus cé go raibh maolú ag teacht, moilliú ag teacht ar an fás agus ar an bhforbairt a bhí ar an ghrúpa sin Hizbullah, cé go raibh smacht acu ar deisceart na tíre, anois tá níos mó agus níos mó daoine ag tacú leo de bharr go bhfuil an oiread sin daoine ag fáil bháis Gan, gan, bhuel, tá an oiread sin saoránaigh ag fáil bháis. Mar a dúirt mé, 60 a fuair, fuarthas marbh inné agus níl an figiúr lá, críochnaithe agam inniu, but beidh sé agam duit amárach nó an tseachtain seo caite. Feictear go bhfuil na daoine seo ag fáil bháis agus nach bhfuil mórán de fhreagra ag na Náisiúin Aontaithe agus rudaí, agus ar fud an domhain air seo. Agus is, bhuel, is.